Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапӏэм къыщыдэкӏауэ щытащ Мэзкуу щыпсэу экономист, банкир Жаман Ахьмэд, И Эльбрусские записки тхылъыр. Ар адыгэбзэкӏэ журналист Мэремкъул Ларисэ зэридзэкӏащ. Тхьэмахуэ зыбжанэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, Ӏуащхьэмахуэ си плъапӏэщ жыхуиӏэ тхылъым и лъэтеувэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкӏэ фондым и унэм щекӏуэкӏащ. Нтӏэ, мис иджы, мис Виктор сымэ я фӏыгъэкӏэ мы тхылъ цӏыкӏур псынщӏэ ӏейуэ дунейм къытехьа дахэ дыдэу ящӏащ. Спасибо вам большое, Виктор Николаевич, Мария и вам. Жанне Шогеновой, дизайнеру, которая очень постаралась, умничка. Мы тхылъыр сэ си деж щхьэ къэса жыпӏэу щытмэ, абы щэху зыри хэлъкъым. Ахьмэдрэ сэрэ дызэкъуажэгъущ, дызэныбжьэгъущ, дызэклассэгъущ, дызэрысабий лъандэрэ дыкъызэдокӏуэкӏри. Сэ иджыри тхыу щытми, иджыри хуэсщӏынущ. Сфӏэфӏ ӏейуэ. Сыту жыпӏэм, Ахьмэд ищӏу хъуари, итхыу хъуари сэ си дежкӏэ, сэ си гум дохьэ. Сэфарбий, уэ япэу псалъэ узот. Мы тхылъым и мыхьэнэр кӏэщӏу сэ бжесӏэн кӏэщӏ. Урысыбзэкӏэ-щэ мы зэман зэблэкӏыгъуэ советский властьмрэ мыдрей демократический Россия жыхуаӏэмрэ я зэблэкӏыгъуэм урысыбзэкӏэ ятхауэ документальное повествование хужыпӏэну мы зым фӏэкӏ япэу ялэжьауэ зыри диӏэкъым. Абы и мыхьэнэр пэжщ. Мис абы и лъэныкъуэкӏэ егъэлеяуэ пщӏэ къелэжь Ахьмэд. Мис ар къыдгурыӏуа нэужькӏэ итӏанэ мыбы деджэну хуит дыщыхъур. Мыбы ӏэджи къыщрегъэкӏуэкӏ, сэ мыбы зи гугъу ищӏхэм фӏыуэ сащыгъуазэ. Нэгъуэщӏ къэрытми Исмэхьил адрей зи гугъу ищӏ мэлыхъуэхэм нэгъуэщӏыр моуэ-дэ дэмыӏэбейуэ-щэ, гъащӏэр-щэ зэхъу, гъащӏэм зызэрихъуэжа щӏыкӏэр абыхэм адрей зыкъэмыну я гупсысэкӏэ, нэгъуэщӏкӏэ къинэмыщӏым ӏупщӏу-щэ къыхуэгъэлъэгъуауэ жызоӏэ сэ. Куэдым игу нос Ахьмэд куэд нетӏэ Ларисэ жиӏагъэ. А къомыр тхылъым уемыджэу мыбдеж щыжыпӏэну апхуэдэ зэмани дэ диӏэкъым, ауэ мыр зэджэн хуей тхылъщ. Щыӏэ тхылъ къыдэкӏрэ фӏыуэ ӏуэплъ укъеплърэ бгъэтӏылъыжмэ зэфӏэкӏауэ. Мыбы апхуэдэу уиутӏыпщыну? Мыбы куэд ӏейм и щхьэм дей къыщегъэжьауэ а Прометей дей нэхъ унэсу адэ ӏэджи яӏуэу дэтхэнэр жыпӏэну? Мис мыхэр хъарзынэу мыбы къехъулӏа? Сэ си гуапэу с. Занщӏэу жысӏэнщи, си гуапэу сыкъызэджэу зырызыххэ щыӏэу ара тхылъ. Сэ сыбэлыхьу зыкъысщыхъуу, сыту къыщыхъуну сыхуейкъым, ауэ дэтхэнэ зыми и ӏуэху еплъыкӏэри сэ си ӏуэху еплъыкӏэр блэсуракъым. Зырызыххэ и кӏэм сынэса зырызу тхылъ къысӏэрыхьэу аращ. Мыр, мыр апхуэдэ тхылъу къыщӏэкӏащи, мыр ди шынэхъыщӏэм зэритхам хуабжьу сыщогуфӏыкӏ. Нтӏэ адэкӏэ къыпытщэнщи,

Сэ илъэс щэщӏкӏэ нэхъ ӏей дыдэу мо Азием дыщыӏэм щыгъуэ зы триста километркӏэ згъакӏуэти солдат адыгэ къезгъэгъуэтыти къашэти сепсалъэу щыта. Адыгэбзэм нэхърэ нэхъ дахэу, нэхъ уи гур зыӏуихыу е ӏейуэ жыпӏэу ущыхэхуам дей зыбгъэпсэхуу узыщӏ дунейм теткъым езым ди бзэкӏэ жытӏэри. Ахьмэд Жаманхэ къыфхэкӏауэ нобэ фызэхуэсри Жаманхэ фызэхуэсащи берычэт бесын жызоӏэ. Псоми куэдри дызэхуэзакъым, ауэ Ахьмэд щӏэсцӏыхури сыщӏыхуэзэри сэ зэзэмызи гугъуехьу зэзэмызэ зыгуэрхэр жесӏэмэ сеплъыжу ара. Мис абы занщӏэу Зыри къыбжимыӏэу егупсысу итӏанэ къыбжезыӏэжыр ар нэхъ лӏыуэ щыту жаӏэри, мис апхуэдэу куэдрэ яхэтщ. Езымхэ сыщӏэгуфӏэр, Жаманхэ сэ сыщӏэгуфӏэр, адыгэ щӏалэ мис модэу къытхэжахэмкӏэ сыщӏэгуфӏэр, мис мыбдеж ӏуащхьэмахуэм си плъапӏэщ жыхуиӏэр.

Фызал, си псалъэ къытхуикӏуэн.
Нобэ фызытетхыхь, фызытепсэлъыхь тхылъыр ӏуащхьэмахуэ. Узэрыдэкӏар ара, ӏуащхьэмахуэм ущыдэкӏам уиӏа гукъыдэжхэр, уи гурылъхэр, адыгэбзэу жыпӏэмэ ара? Седжа сэ уэ мыщ урысыбзэкӏэ? Мыпхуэдэу егупсыс, ӏуащхьэмахуэ удэкӏэж гъащӏэ. Сыти щыгъуи цӏыхур лъагапӏэм хуэпабгъэу мэпсэу. Зы лъагапӏэм нэсым нэгъуэщӏыпӏэ дэплъейуэ иджыкӏ си гугъэ лъагапӏэ гуэрхэм удэплъейуэ. ӏуащхьэмахуэ дей укъыщыувыӏауэ щытамэ, Килиманджаро нэсу удэкӏуеинтэ. Ахьмэд сыти щыгъуикӏ ӏэщӏагъэкӏи, уи щӏэныгъэкӏи.

Иджы Ӏуащхьэмахуэ зи плъапӏэр Жэман Ахьмэд дэкӏар Европэ псом нэхъ лъагэ дыдэ ӏуащхьэ ӏуащхьэмахуэ. Абы иужькӏэ а зи ӏуэхукӏар Африкэм и нэхъ лъагапӏэ дыдэ нэхъ бгышхуэ Килиманджаро. Нобэ хуэдэу сощӏэж. Ахьмэд Килиманджарэ къикӏыжауэ, мо уаем фӏыуэ щӏыр зэриутхыпщӏар къыбгурыӏуэу и фэми къимыхьэжауэ университетым къедгъэблагъэ щытми, университетым зы студентым и щхьэм адрейр тес жыхуаӏэм хуэдэу актовый залым щӏэмыхуэу къедгъэблэгъэжауэ щытати, сигу къинэжар. Ахьмэд, нтӏэ Килиманджаро ущыдэкӏам щыгъуэ уэ пщхьэрыгъащ спортивный пыӏэ Эльбрус жиӏэу тетхауэ. Ар щхьэ пщхьэрыгът жари еупщӏат студентэри. Килиманджаро бгы лъагэщ, ауэ сэ си лъагагъымкӏэ Килиманджаро нэхърэ ӏуащхьэмахуэ зэрылъагэр къэзгъэлъэгъуэнущ, щыжиӏэм абы зы ӏэгу еуати, ерагъкӏэ дгъэувыӏэжауэ щытащ ӏэгуауэр. Иджы плъагъуркъэ? Ахьмэд а лъагапӏэм дэкӏащ. Ауэ Ахьмэд дэкӏащ цӏыхум, гъащӏэм, унагъуэм, насыпым и нэхъ лъагапӏэ дыдэм. Ар къехъулӏауэ къызолъытэ. Я Алыхь, сыту унагъуэ дахэ! Сыту щӏэблэщӏэ дахэ яӏэ, сыту псэукӏэ дахэ яӏэ Ахьмэдрэ абы и щхьэгъусэ мобдей щыс Бэлэтокъуэ Маринэрэ. Дрогушхуэ абы я бынхэм абы гъэсэныгъэу бгъэдалъхьар иджы дуней псом и нэхъ лъагапӏэ дыдэ Эвересткӏэ зэджэм и лъапэм и дей Пасоум, посольствэм щылажьэу и къуэ Алим зэрыщыӏар, ар нобэ хуэдэу ди нэгу щӏэтщ абы дригушхуэу, абы дригуфӏэу. Абы и ужькӏэ къэкӏуэжри, мис иджыпсту посольствэ Болгарием щыӏэщ. Аракъэ здэщыӏэр? Сомэ Хуэлев къытхуеблэгъащ нобэ профессор Ахьмэд и.

Экономист умыхъу щӏыкӏэ уи гум илъар.
Нетӏэ сагъэцӏыхуауэ ипэ дыдэ слъагъуращ, Тыркум щыпсэууэ абы адыгэ факультет къызэрагъэпэщыну иужь ит, жари хъыбар дахэ къытжиӏауэ, адэкӏэ псалъэ естыну сыхуейт къэдагъэр.
Тыркум Узуняйла Мударей къуажэм сыщыхъуа, Мызыра сарищӏалэс, си цӏэр Хьэмидс,

Зы къэбгъэщӏа тхыгъэр адыгэбзэм иплъхьэныр, зи а тхылъыр къэбгъэщӏынущ. Ахьмэд урысыбзэкӏэ къигъэщӏас тхылъыр, уэри тхьэразэ пхухъу, Ларисэ, мысту адыгэбзэм иплъхьа. Дэ хэхэсым адыгэбзэр илъэсипщӏым и кӏуэцӏращ, тхыбзэуэ дегэфуэ утыку къыщитлъхьэу щӏэддзар. Дэ зыхэтха ди нэжь ди адэжьым жаӏэу зыхэтха адыгэбзэмкӏэ ар дэ къэтпсэлъурэ дтегудау тыркубзэкӏэ дытхэу, тыркубзэкӏэ дегэу ди гупсысэр адыгэбзэкӏэ тыркубзэу дытхыу ахуэдэу дыкъэкӏуа. Ар ӏейуэ лейс цӏыхумкӏэ. Мыбдежым сэ адыгэбзэу тха тхылъ псоми щӏыхьышхуэ яхузощӏ. Сэ игыпсту кӏахми, адыгеибзэми, фэ адыгеибзэ жывоӏэ, сэ кӏах жызоӏэ, къэбэрдеибзэми и литературэм сихеплъэу абы и докторскар степень яужь ситс, адыгэ, къэбэрдей-шэрджэс адыгэ литературэм цӏыхубз образыр дауэрэ къыхэхъурэ романхэм? И темэр аращ. Нобэ махуэм сыкъызэрихьэлӏам ӏейуэ сыщыгуфӏыкӏащ. Ахьмэд теухуауэ куэд жиӏащ псоми, сэ къыпысщэну араси, Алыхьым зыхуей дыдэм хуигъаз, игукӏэ сыт гукъэкӏ иӏэми хунигъэс. Аминэи, Ахьмэди, Алими псори, Маринэи псори узыншагъэкӏэ игъэпсэу, Ахьмэд и къуэшхэри, я анэри, зи гугъу сщӏахэр псори. Тхьэм ди адыгэ лъэпкъыр и литературэкӏи, и гупсысэкӏи, и къигъэщӏ дунейм къытрихьа и дахагъэмкӏи нэхъ лъэщу, нэхъ ӏупщӏу, хэхэсми хэкурысри зыбгъэдэту, здэӏэпыкъуу, зыгуэту, дэркӏи Тыркуми, Урысейми сыт ӏагъуэу яӏэми къэдгъэсэбэпу, тӏуми даймыдэну, тӏуми даймызауэу, Тӏури ди ди щӏэкъуэгъу тщӏыуэ дыпсэуну Тхьэм дыхунигъэс. Сэ мыбы нобэ сыкъыщыкӏуэм си гугъащ Ахьмэд Бэдынокъуэ сыхуэзэну. Ауэ Бэдынокъуэкъым, Ашэмэзщ, Сосрыкъуэ. Сэ узащ, хьэмэ сэ уэсрощ. Гуэлыжьын дызэхуэдэщ. дэ адыгэр. Ахьмэд и тхылъыр адыгэбзэкӏэ Ларисэ уи фӏыщӏэкӏэ дыгъуасэ къысӏэрыхьаращи, икӏэм нэсу щӏэзджыкӏакъым. Ауэ мыбы кӏуэцӏылъу къысӏэрыхьати, седжащ пцӏы хэмылъу. Рисует.

Дэ дызэгъусэу а гъуэгур докӏуэ. Зыгуэрым абы зыгуэр хелъагъуэ нэхъ куууэ, зыгуэр нэхъ псынщӏэу блокӏ. Ауэ, Ларисэ, адыгэбзэкӏэ къызэрыбгъэунэхуар а ди акъылым хэлъа и купщӏэхэр псоми ди зэхуэдэщ ар. Къармэхьэблу ирырехъу, тэрчу ирырехъу.

Удачи нам всем, мира, процветания и побольше таких событий.
Нтӏэкӏэ, Ахьмэд, дыножьэ. Нтӏэ, псом япэрауэ, ӏуэху дахэ нобэ фэ фи зэфӏэгъэкӏыр къилъхьэжьам. Сэ куэд сщӏэжыну сыхуейкъым. Тхакӏуэшхуэуэ куэд дунейм тетащ икӏи тетщ. Лев Толстой фӏыуэ ицӏыхуу щытащ Кавказыр. Фӏыуэ дыкъилъагъуу щытащ адыгэхэр, черкесхэр. Къыгурыӏуэу щытат. Дуней псом ар къащӏыгурыӏуэри, ауэ дэ мыхьэнэшхуэ зиӏэр а Кавказыр щӏалэуэ кърихьэлӏэщ. Абыми куэд зыхилъхьэри, куэд илъэгъуати, пасэу. зыхилъхьа акъылым и гъащӏэ псомкӏэ дуней псом яхуигуэшын ирикъуат ар. Атӏэ абы жиӏа псалъэхэм ящыщ зыщ. ӏэмал зэриӏэкӏэ тхылъ умытхыфыну щытмэ, умытх, жиӏар. Если ты можешь не писать книгу, не пиши, жиӏар. Ар нуну ӏуэхушхуэ, Лев Толстой моуэ пщхьэщытрэ ар жыӏегъуэтурэ къапщтэу зыгуэр птхыну, ар ӏуэхушхуэ. Ауэ адэкӏэ пещэ, ауэ ӏэмал имыӏэу цӏыхухэм зыгуэр яфӏэкӏуэдыну ямыщӏауэ, зыгуэр уэ пӏэрыхьауэ щытмэ, итӏанэ а тӏэкӏур тхыри къахуэгъанэ.

ӏуащхьэмахуэ пагэ мыпсэлъэжыфми и гухэлъхэр псынэуэ къыщӏож, жи нэгъуэщӏ уэрэд гуэрым дей. Ауэ къэуэн абы куэд епха. ӏуащхьэмахуэ псэ зыӏутыр цӏыхуми псэ ӏутщ, мывэ дыдэми зыгуэр структурэ гуэр иӏэщ, псыми иӏэ, удзми иӏэ, ӏэщми иӏэ, псоми зыгуэр зыпкърымылъ щыӏэкъым. А ӏуащхьэмахуэр дэ, ди нэхъыщхьэ дыдэу, ди нэхъыфӏ дыдэу ди гурэ ди псэрэ зыдэпхар, абы епхмэ, дэ дыщыуакъым. Архэм куэдрэ дыщыуами къэдгъэзэжыфу, ауэ дыщымыуэмэ, а гъуэгу дахэ дызытеувар, дызытетыр. Нэхъри нэхъыфӏыжу зиужьыжу унагъуэм уекӏуэлӏэжамэ, уи адэ-анэм мыращ хъуар, мыращ щӏар жыпӏэу хъыбар зэрыжепӏэжым ещхьу, уи щхьэ пыдзу хъуну хуэгупсыжыфыну, дэнэ сыт жумыӏамикӏ, ӏуащхьэмахуэр дауэ узэрыӏуплъэнур, уэ напэтеху е мыхъумыщӏагъэ зыгуэр пщӏауэ щытмэ.

И пӏэ имыс цӏыхур жыжьэ носыф. Гъащӏэр зыфӏэӏэфӏым и лъэужьыр дахэщ. Жэман Ахьмэд теухуауэ зэрыжаӏащи, нобэкӏэ хузэфӏэкӏар зырикӏщ пщэдей къэхъулӏэфыным ебгъапщэмэ. Ахьмэд и гумызэгъагъэр къэплъытэмэ, иджыри гъэщӏэгъуэн куэд къызэригъэщӏынур наӏуэщ. Ди лъэпкъэгъум и джатэр мыубзэщхъуну, и гухэлъхэр наӏуэ ищӏыну